i rugo ogo ịnụ di ma jekwaghị ya ome na ịfụba di mana ịnụ di ọ dụkọwa atụ gị n'ọnụ bịa na be Eke Hit gba m onye ịrụ ọfụrụ ka onye a nụọ gị kama emezie gịnị ekwube tupu ọgwụ apụ ya n'anya ị mụọrọ ụmụ na-abụrụ ịtọ na ịnọ Hi everyone, this is Anyigo TV. Ịfụ this video you watching now, nwa nwoke Eke Hit. ọ na-ekezi di na ọ na-ekezi ụmụ nwaanyị di and ọ na-eji ọgwụ wee na-eke ụmụ nwaanyị di ke ndị gwara di ya na fa ekwu okwu most of bụ ndị n'obodo oyibo anyị nwa n'obodo oyibo ka a na-ede ka e were ọgwụ wee kechie anyị ka nwaanyị mee gịnị control bezi anyị ka anyị nụba fa ee ọ dịkwa mma eke hit mana ama na ife anụnwa na-eme advert anyị na fa eme advert ọgwụ sị ọgwụ ya sịrọ abịa na ọkịja single girls ka nkụ na ọkịja anụbero di ị ya-ebidogodu na ọkịja nyebe di before ị na-ekwubezi ndị asaba because ọ na ị post na social media i post ya ka ị nwee customers a lot of girls now will fall into this victim eji ekechie debe ka e wee jide chinedu jide emeka jakarta ee ifeanyị malay em nnamdị japan but I know that m weta picture onye m chọrọ na ka i were kedoolu m na mụ chọrọ as nwoke jidelu m ya ị ya-ekedonwu ya because ịnụ Beyonce na-agụ m Ini Edo those people Destiny Etiko fa ebe m weta picture fa na ihe ihe eji nwa ọgwụ jidelu m fa ọ ga-alapụ ife na-anụ na-akọ and a woman if a woman don't fall to this victim this thing ịfụ na-akpọ m ya fallacy

ọ bụ ọkwa ka aka ilu si ada n'ọnụ ka o si atọ because I, I I know a lot of people that come to my DM that this telling me their problems, family problems. I know it's not a child's play. So for you that you are, want to use juju to hold man to marry you, hmm, thank God na ịnụ na ọ sị na yes ọgwụ efo ọgwụ fo ya n'anya the man will pursue you away and marry another wife don't use any juju to hold any man because even if you use am after everything that juju will fail you that man will still pursue you and marry another woman try and get a handwork handwork pays try and do something ọ bụ na ị mara ife ị na-eme a lot of things mmadụ ga-eme yes our government is bad our government is not working fine do you know that a lot of men are ready to marry but why they don't have income they don't have something doing onye enwerọ ife ọ na-alụ ọ ya na-agba ọsọ ịnụ nwaanyị because na ọ dịrọ easy if Nigeria government is working very well

again most of girls wey dey single some of them bụ ife fa metara oge fa dị na young some of them bụrụ ọgbanje some of them bụrụ anyway sha ị bụrọ ụmụazị ị ma ebe m na-eje so as a woman as a matured woman lapụ ife a na-agwa gị gwọọ ọgwụ kedo nwoke find a solution for yourself as you are working find solution for yourself ife niile abụrọkwa ekpele yes a na-ekpe ekpele but ife niile abụrọ ekpele o nwekwa onye na-ekpele ekpele ọ gaara ya nwee onye ya-ekpegide o kpee enu kpee ana ọ ya agala ya ndabụ na ọ make a step before ife agara ya so as a woman don't listen to these people don't listen to them because those things is a fallacy no woman will hold up with juju i don't support that i don't support i don't support that enwere ndị si ọkwa ife ụmụ nwaanyị otu kalị mana ụfọdụ aghọtarọ ma ife na-eme gị then ife niile abụrọkwa ndị village ị nụrọ di sị na ọ ndị village ji gị ife niile abụrọ ndị village everything is not about village people sometimes ọ bụlụ akara anyị akara e ji bịa ụwa na ị ya-anụ di ma ọ bụ na ịnụgodu di ya na-ese okwu ndaba ime akara gị ọ gazielu gị please do me a favor and share this video this is Anyigo TV I just make my own point uche onye adị ya njọ I love you all